mboma la ntcheu kirk range mountain inalipo kuyambira kale angoni amasaka nyama m'phiri lomwelo mwadzidzidzi kunabwera john kirk amangodutsa ngati mlendo history inampanga recognize kuti anachita discover ndikunena pano phiri limeneli limatchedwa kuti john kirk range mountain mukawerenge nkhani ya vasco da gama akuti anachita discover mozambique you can see kunena kuti david livingstone atabwera kuno ma british anapeza mwayi wochita colonize same applies ndi vasco da gama ku mozambique ngakhale spain inachita colonize south america chifukwa cha christopher columbus atsamunda amakumba siliva ku mexico bolivia ndi peru pofika 1497 ad spain inali world super power ndalama yawo imagwiritsidwa ntchito dziko lonse lapansi asilikali anali amphamvu amachita control ma ocean europe komanso america mwachitsanzo mayiko ngati italy denmark netherland belgium portugal anali ma province a spain mukhoza kudabwa kuti argentina venezuela mexico ndi mayiko ambiri aku south america amayankhula chispanish nkhani yake ndi yonena kuti spain yakhala ikulamula malo amene aja for more than 80 years koma siliva anachepa mphamvu ndalama inagwa ndi kusanduka yopanda ntchito that was the end of spain taona kumalawi kuno last year kunali chimwendo banda ka majekete ndi anzake they are just history same like spain britain amalamulira golide Ndalama yawo British pound imagwiritsidwa ntchito dziko lonse. 1939 anayamba kulimbirana ukulu ndi Germany. Anamenya nkhondo pogwiritsa ntchito zida za ngongole kuchokera ku America. Golide wambiri anatumizidwa ku Washington ngati njira imodzi yobweza loni. By 1945 anachepa mphamvu analandidwa india china and africa ndikunena pano kuli america amadalira mafuta a galimoto ndalama yawo united states dollar imagwiritsidwa ntchito dziko lonse mbuyomu saddam hussein muammar gaddafi amalimbana ndi america nkhani ya mafuta anaphedwa nicolas maduro anammanga posachedwa irani yasala pang'ono kuona zakuda nkhani yake ndi mafuta a galimoto spain imadalira siliva britain golide america petulo nkhani yake ndiyonena kuti ndalama ya ku spain inali ndi mphamvu chifukwa cha siliva British pound amatibera golide ku africa kuno ghana south africa komanso australia potero british pound inali ndi mphamvu united states dollar imakhala ndi mphamvu chifukwa cha petulo dizilo gasolini ndi zina zotero purezidenti ochita matukutuku ndi mafuta amaphedwa kapena kuchotsedwa choncho mitengo isika zosakayikisaso mitengo isika tiyesesa kuti chimanga chisike chifukwa tikuziwa kuti chimanga chikasika ni kuti inflation ikhaleso ikusika tionesesa kuti uh, zimenezo zichitike so ndiwapempha amalawi anzanga amene muli ndi chimanga kuti gulisani nthawi yake ndino kaya mumakonzekera kuti mugulisa kuboma nga ife tikang'amba ku- ku- ku- tikangoyamba kugawa chimanga sitigulaso chimanga
president ochita matukutuku ndi mafuta a galimoto amaphedwa kapena kuchotsedwa akuluakulu history is the best teacher
chaka chino tingathe kunena kuti ndi chaka chodabwisa chifukwa tonse timadziwa kuti mtengo wa chakudya umakwera kuyambira mwina mu december january february koma chaka chinochi ndi pamene mtengo ukusika mtengo wa chimanga wasika andi ukhala kusika ndakhala ndikunena izi kuti mtengo ukhala kusika izizi ndimanena chifukwa choti mu economics timati demand and supply ngati china chilichonse chili high, eh, chili eh, in high supply or in huge supply mtengo wake umayenera kusika so tikhulupirira kuti apulezidenti athu ah, tiwathokoze kwambiri chifukwa cha nzeru zakuya zomwe ali nazo kuti amalawi akhale nawo ndi president yekhayo momwe ndanena kale kuti amatha kuziwa kuti a- a- apanga chani pakakhala mavuto ndi president yekhayo amene akuziwa mavuto a amalawi ndi amene amadziwa vuto lina lililonse amalawi amakhala nawo nchifukwa chake chaka chino tikunyadira kuti chakudya tili nacho